díobh ar fad, mar a dúirt Colm Anita Nic Amhlaoibh is ainm dom agus is tá Cluain Dolcáin agus Tamhlacht mar ceantar dhúchais agam agus tá sé an-ait ar bhealach a bheith ar ais anseo tar éis dom na blianta fada nuair a bhí mé óg a chaitheamh ag rince anseo agus ag seinm ceoil so tá sé iontach a bheith ar ais. Faoi láthair tá mé mar phríomhoide ar Ghaelscoil Nás na Rí. an ghairdian is ea em sa Nás agus tá mé em bainteach leis an nGaeilge a chur chun cinn sa cheantar agus mé ag fás em aníos anseo tá brón orm mé ag bainis aréir le so an iomarca canadh agus rince fós. Agus mé ag fás aníos i dTamhlacht agus i gCluain Dolcáin, bhí cineál cnámh droma láidir don Ghaeilge ann, d'imeachtaí trí Ghaeilge taobh amuigh den scoil agus ní raibh orm a bheith buartha, like gach oíche bhí ranganna ceoil ar siúl nó bhí céilí ar siúl nó bhí Déagóirí Chrónáin ar siúl nó. Bhí snámh ar siúl, bhí imeacht ann do na teaghlaigh agus níor smaoinigh mé faoi riamh, cheap mé go raibh sé sin i ngach ceantar, go raibh Gaelscoil ann agus nuair a ceapadh mé mar phríomhoide i Nás na Rí, ní raibh aon rud ann ach mé féin agus an scoil agus thuig mé ar an bpointe más rud é go raibh an scoil le fás agus más rud é go raibh níos mó daltaí chun teacht agus go raibh an suim chun fás, bhí orm rud éigin a dhéanamh faoi so thug mé orm féin agus cuid de na múinteoirí agus cuid de na tuismitheoirí cur leis an nGaeilge so thuigeamar go mbeadh orainn pobal Gaeilge a bhunú timpeall ar an scoil so bhí sé an-difriúil ón rud a d'fhás mise aníos go raibh an pobal ann ar dtús agus ansin tháinig an scoil. I Nás na Rí bhí an scoil ar ann ar dtús an bunscoil, sin an méid a bhí ann agus ansin tháinig gach rud eile so faoi láthair, tá tá an naíonra againn, tá an meánscoil againn, tá Gaelscoil Nás na Rí, nílimid in ann freastal ar an éileamh anois agus tá Gaelscoil nua i gCill Dara agus tá an ceann fós i nDroichead Nua agus arís is arís an scéal atá againn i gCill Dara ná nílimid in ann freastal ar an éileamh. So feicfidh tú é sin, tá cúpla grianghrafanna agam go bhfuileamar spíonta leis an obair ann agus ehm, Scéal iontach atá ann ach feicfidh tú. So, tá mé anseo chun labhairt libh ó thaobh cad atá déanta againn do na daoine óga i Nás na Rí agus ba chóir dom rá ag an dtús go bhfuil mé bainteach le an grúpa Ógras agus go bhfuil mé mar leas chathaoirleach orthu so tá cuid den méid atá le rá agam cineál claonta i dtreo Ógras so tá brón orm agus maith dom sin. So díreach na príomhtheachtaireachtaí má tá tú ag iarraidh imeachtaí nó club a chur ar fáil do dhaoine óga ná go mbeidh na daoine óga féin rannpháirteach ann. Caithfidh siad bheith ar an mbord stiúrtha den chlub, caithfidh siad a bheith ag glacadh le rólanna cinnireachta agus a chur a chuid smaointe chun cinn. So níl aon maitheas le grúpa daoine suí i seomra agus rá, ah, bunóimid club óige. Caithfear na daoine óga a gcur ar an gclub. ar an mbord stiúrtha sin a bheith ag na cruinnithe sin agus tá a fhios agam, tá an buairt oraibh a rá, á now, má tá daoine óga ann agus táimid ag plé cúrsaí ar nós you know discipline sa chlub nó iompar nó cinnirí nó airgead nó maoiniú, ní cóir go mbeidh daoine óga ag suí sa seomra Ní aontaím leis an tuairim sin. Ag an tús bhí mé mar sin, ach thosaigh mé ag tógáil na daoine óga ar an gcoiste liom agus ceapaim gurb é an rud is fearr a rinneamar riamh i Nás na Rí ná na daoine óga, 15, 16, a bheith ar an gcoiste linn. Now tá rudaí áirithe go gcuirimid ceist orthu, tá buan-choiste againn agus tá an coiste iomlán agus ó am go chéile bíonn díreach cruinniú ag an mbuan-choiste. agus ní bheadh na daoine óga i láthair aige sin ach b'fhéidir bheadh sé sin uair sa ráithe nó uair gach sé mhí, bíonn siad ag láthair ag gach cruinniú eile agus ceapaim sin an príomhtheachtaireacht atá mé ag iarraidh a thabhairt daoibh inniu, ná bí ag brú stuff ar dhaoine óga, lig do na daoine óga like déan freastal orthu, éascaitheoireacht orthu a rudaí féin a fhorbairt, ok? Riail na Gaeilge an-an-tábhachtach, go háirithe má tá pobal agat do dhaoine óga atá an Ghaeilge acu. Ní scoil atá ann. Tá tú ag iarraidh an chothromaíocht a fháil i gceart. Níl na páistí óga seo ar scoil, ach muna bhfuil riail na Gaeilge i bhfeidhm sa scoil, ní fiú é a bheith ann. So, smaoinigh ar dtús, cad atá sibh chun déanamh le daoine óga atá chun a bheith ag labhairt i mBéarla? Mar sin é daoine óga. An bhfuil sibh chun a rá tá sé ceart go leor Béarla a labhairt? nó an bhfuil tú chun, you know, córas cineál pionóis a chur i bhfeidhm, nó an bhfuil tú chun iad a mholadh, iad a spreagadh, comórtas a chur ar fáil. B'fhéidir go mbeidh sé sin ag teastáil, go háirithe ag na, indeed, aos óg, dó dhéag, trí déag, ceathair déag, sin an aois is deacra, má tá siad ag teacht ag an gclub fós ag a sé déag agus a seacht déag, tá an lá leat, ná bí buartha, beidh siad ag labhairt na Gaeilge, ach ag an aois sin tá sé dian. Plean bliana ag an gclub. ionchur ó na daoine óga ann. B'fhéidir go gceapfadh tusa go bhfuil sé hiontach go mbeadh na daoine óga ag céilí gach seachtain nó ag foghlaim conas an fidil a sheinnt. B'fhéidir go mbeadh níos mó suime acu bheith ag cur apps le chéile nó físeáin nó scannánaíocht. B'fhéidir go bhfuil níos mó suime acu suí le chéile agus seacláid te a dhéanamh agus cúpla bonnóga agus suí timpeall agus gan daoine bheith ag cur isteach orthu. Chomh maith leis sin, b'fhéidir go bhfuil níos mó suim ag na daoine óga a bheith, you know, le chéile, mar a thuigeann tú, you know, buachaill, cailínchara, buachaillchara a fháil, agus caithfidh tú bheith cineál oscailte don chraic sin a bheith ag dul ar aghaidh i measc daoine óga freisin. Agus an bhfuil sibh, cén sórt rialacha atá sibh chun cur i bhfeidhm ó thaobh cairdeas de? Seo an cineál stuff a chaithfidh sibh bheith ag smaoineamh faoi. Agus sin an fáth go mbeinnse i. ag moladh go mbeidh an club mar bhall de mhór-eagraíocht do dhaoine óga, áit gur féidir le sibh na treoracha a fháil faoi chaomhnú páistí, rud atá an-tábhachtach sa lá atá ann inniu. Cé atá ag obair mar cheannairí i do chlubanna? Má chuireann tusa dhá pháistí ón gclub sa charr le tuismitheoir chun, abair, chun dul ag babhláil agus deir tuismitheoir, Tógfaidh mé ceathrar. An bhfuil tusa cinnte go bhfuil tú ag cur, an bhfuil tú sásta an freagracht sin a chur ar thuismitheoir? An bhfuil an duine sin tar éis imscrúdú a dhéanamh leis na Gardaí nó tá 's againn go bhfuil an NI rud éigin ó thuaidh fosta. Like, caithfimid a bheith an-an-chúramach agus más tusa an duine atá freagrach as an gclub, ná den oifigeach do chaomhnú páiste agus na rialacha atá ag baint leis. Caithfimid a bheith ana, ana-chúramach. Tá na daoine óga sin faoinár gcúram. Sin an fáth go gceapaim, sa lá atá ann inniu, go bhfuil sé an-tábhachtach go bhfuil club óige nó aon rud mar sin mar bhall de mhór-eagraíocht ar nós Ógras, Cumann na bhFiann, Feachtas. Tá cúpla roghanna amach ansin, ach is moladh mór atá agam daoibh. Tá fáthanna eile leis, but tiocfaidh mé chucu sin fosta. Now, um, tá brón orm. No, an control ní ceart. Ok, so, arís, rannpháirtíocht an-an-tábhachtach, daoine óga, tá mé tar éis seo a lua cuid mhór de, córas comhairleoireachta sa club, so go mbeidh na daoine óga eh, bainteach leis an phleanáil, na táillí a bhailiú agus tá 's agam cheana féin tá daoine amach ansin a rá, 'Ó ní thabharfainn an cúram do dhaoine óga bheith ag bailiú airgid. Caithfear an cineál meoin sin a athrú. You know, caithfear an cúram agus freagracht agus an meas sin a léiriú orthu. Em, nithe a réiteach don suíomh, go mbeidh suíomh ag an chlub, go mbeidh siad ag cur físeán le chéile, na, na cúraimí seo a chur ar na daoine óga. rogha mhór acu faoi na cineál imeachtaí a dhéanann an club, okay? Agus saoirse éigin a thabhairt dóibh. you know, saoire ón rud atá siad ag iarraidh feicfidh tú an stuif atá scríofa agam ansin, you know, a bheith ag ól, ag ithe, brioscaí le linn an chlub, you know, píosa saoirse a bheith acu, taitneamh a bhaint as. Like, an chuid, you know, cuid de na clubanna atá againne, níl na daoine óga ach ag iarraidh suí timpeall le bia. So is féidir leat pizzas a dhéanamh dóibh agus iad a fhágáil agus beidh siad ag caint. Now, b'fhéidir go mbeidh muidne a rá, no, no, no, ba chóir go mbeidh daoine óga, you know, gníomhach agus ag imirt spóirt nó ag foghlaim ceoil, cén maitheas atá ann dóibh a bheith ag suí timpeall ag ithe pizza agus ag caint? Ach tá an-mhaitheas ann do dhaoine óga, sin atá uathu. Níl aon áit sábháilte nó tá sé deacair orthu teacht ar áit sábháilte go bhfuil an faoiseamh sin acu díreach suí timpeall, you know, bímid i gcónaí ag cur brú ar dhaoine óga a bheith ag déanamh rudaí, bheith ag déanamh rudaí, uaireanta níl ach spás. de dhíth orthu, you know. So, arís, riail na Gaeilge a bheith an-soiléir. An bhfuil cead acu éisteacht le ceol trí Bhéarla, dul ag an bpictiúrlann? Ní dóigh liom go mbeidh mórán baill agaibh muna ndéanann sibh eisceachtaí áirithe ó thaobh na Gaeilge de, you know. Like, téann ár gclub ag an bpictiúrlann. Bíonn cead acu éisteacht le ceol trí Bhéarla, nó bheadh ceol 0 9 agus ceol 0 8 ar siúl sa chlub freisin, ach má chuireann siad ceist orm éisteacht le ceol trí Bhéarla, ligim leo, ar an gcoinníoll nach dtosaíonn siad ag labhairt i mBéarla, agus tuigeann siad ar fad sin. You know, dioscó, an bhfuil cead acu dioscó a bheith acu? Cinnte. you know, like caithfimid freastal éigin a dhéanamh orthu agus smaoineamh go bhfuil siad sa mhórchultúr Béarla seo agus táimid ag iarraidh iad a mhealladh. Ach arís, bheinnse féin an-dhian faoi riail na Gaeilge, ok? Tá sé freisin an-, ní maith liom an focal 'polaitiúil' a úsáid, ach tá sé an-, an-tábhachtach go dtosaímid a rá le na daoine óga, you know, tá cath ansin, lads. caithfimid troid ar son na Gaeilge agus go mbeidh siad bainteach sna feachtaisí sin ar ndóigh, like, you know, Comhrá 24, Raidió Rí-Rá, Seachtain na Gaeilge má tá aighneacht le cur le chéile go mbeidh siad páirteach ann, you know, ag scríobh achainí. Tá's agam ár ndaoine óga, tháinig an Rialtas amach le rud éigin ó thaobh na Gaeilge de agus tháinig na leaids ón chlub is dúirt siad, an féidir linn dul síos go dtí an Teachta Dála áitiúil a bhaineann le Fine Gael agus an féidir linn cur isteach air and I says ok right déanfaimid é sin so chuaigh ar, seachtar dóibh, now bhí sé, bhí, bhíomar ann, bhí, bhí an bheirt chinnire ón chlub ann agus chuir siad rud le chéile agus chuaigh siad ar chuairt ar an Teachta Dála agus rinne siad an cás. Agus sin, tháinig sé sin uathu go raibh siad ag iarraidh é sin a dhéanamh. Agus ceapaim go bhfuil an cineál rud sin an-an-tábhachtach. Ar an cúigiú lá déag de mhí Feabhra, is an bhfuil a fhios agaibh ar fad faoi an mórshiúlóid mór i mBleá Cliath? Bhuel, beidh daoine óga ó Nás na Rí ag glacadh páirte ann. Agus like, is breá leo an chuid sin den chlub freisin, you know, ag cruthú, mar a deir siad féin, beagáinín trioblóide ar son na Gaeilge. Agus tá siad iontach. más rud é gur gceapann siad, gur, you know, gur féidir leo, like, mar tá tú ag léiriú an mheas sin orthu agus ag rá leo, tá an chumhacht agaibhse, is Gaeilgeoirí sibh, tá sibh in ann rud éigin a dhéanamh faoin nGaeilge agus cur, dul chun, dul chun cinn na Gaeilge, ba chineál buy-in agat, rannpháirteacht, ceapann siad mar chuid den chlub. Agus freisin, rudaí ar nós, eh, freastal ar an Oireachtas agus, em, you know imeachtaí, áiteanna gur féidir leo bualadh le daoine óga eile a labhairt as Gaeilge, fáth a thabhairt dóibh an Gaeilge a labhairt taobh amuigh den scoil. Sin an rud atá á dhéanamh againn, fáth agus áit a thabhairt dóibh an Gaeilge a labhairt taobh amuigh den scoil. So arís, ag dhul ar ais, cén fáth go gceapann gur cóir go mbeidh siad mar páirt de mhór-eagraíocht? Eh crann taca atá ann don chlub ar chostas an-íseal. OK. Chomh maith leis sin, más rud é go bhfuil tú ag cur isteach ar dheontaisí, tá sé agam níos, níos faide thíos an liosta is dócha ansin. Em. Tá sé deacair go leor má tá an grúpa ag tosú amach ag iarraidh airgead a lorg d'imeachtaí. Tá na mór-eagraíochtaí seo sásta, an chuid is mó díofa, an iarratas, an t-iarratas a dhéanamh ar do shon go Foras na Gaeilge nó go dtí an Chomhairle Contae nó go dtí na VECs, an ETB atá ann anois. chun deontas a fháil chun imeachtaí a chur ar siúl do dhaoine óga agus do ghrúpa atá ag tosú amach, tá sé sin an-tábhachtach agus muna scríobhann siad an t-iarratas duit ó thús deireadh, tabharfaidh siad an-an-tacaíocht duit. So sin fáth iontach maith chun bheith mar bhall d'eagraíocht. Ar nós freisin tá Seirbhís Fiosrúcháin na Gardaí ar fáil tríd do mhór-eagraíocht. Cabhair le deontaisí, traenáil do chinnirí, rud atá an-an-tábhachtach. Tá go leor daoine a bhfuil an-suim acu sa Ghaeilge agus atá iontach agus ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn ach ní cinnirí club óige iad. Agus tá sé an-an-tábhachtach go bhfuil traenáil ag ár gcinnirí inár gclubanna go mbeimid in ann you know ard-chaighdeán d'obair óige a chur ar fáil. Like tá an dá, táimid ag iarraidh an dá bhóthar a fhreastal, an Ghaeilge a chur chun cinn agus ard-chaighdeán obair óige. Faoi láthair anois, b'fhéidir go bhfuil a fhios agaibh go bhfuil framework ann ó thuaidh agus ó theas gur gá dúinn a bheith ag leanúint nuair atáimid ag obair le daoine óga so tá sé an-an-tábhachtach go bhfuil cinnirí den chéad scoth againn agus ná déan dearmad, an chuid is mó de na cinnirí seo tá siad deonach, níl siad ag fáil pingin as ucht a gcuid airgid. Sin an fáth go bhfuil, ceapaim, go bhfuil sé an-tábhachtach a bheith bainteach le mór-eagraíocht éigin. mar gheobhaidh na cinnirí sin aitheantas éigin ón mór-eagraíocht freisin so ehm eh chomh maith leis sin beidh nascanna agat ansin leis na eagrais Gaelacha eile mar tá tú mar bhaint do cheann eile, rud atá an-tábhachtach go háirithe le sreabhadh na páistí ar aghaidh you know na daoine óga ar aghaidh let's say you know Cumann na Mic Léinn nó Conradh na Gaeilge. nó ag obair ar na coistí Glór, you know má tá siad, mar, mar tá an Club cheana féin mar bhall de eagraí Gaeilge, tá sé níos éasca bogadh ar aghaidh go ceann eile. So tá an sreabhadh an-tábhachtach ó thaobh na Gaeilge de. Táimid ag líonadh an buicéid, tá na scoileanna lán-Ghaeilge ag líonadh, líonadh an buicéid le Gaeilgeoirí. Tá's agam go bhfuil siad lofa líofa, tá's agam sin ar fad. Ach tá an buicéid á líonadh agus tá poll mór ag an mbun. Agus an rud atá ag tarlú ná níl aon rud ann chun an sreabha sin you know a shábháil agus d'fhéadfadh club óige cuid den sreabha sin nó an chaillteanas sin a stopadh you know. So anyway má tá suim agat you know níos mó eolas faoi Ógras, na seirbhísí a chur ar fáil, Tá mé timpeall, is féidir libh labhairt liom féin nó tá Bec, Annie Ní Thuama nó Méabh Ní Dhónaill an-sásta labhairt libh agus sibh a threorú. Conas do chlub a mhaoiniú, dála an scéil? D'fhéadfadh na baill cúpla euro a íoc gach seachtain. Tá deontas ar fáil ó Fhoras na Gaeilge do dhaoine óga. Níl an foirm róchasta, faidhb mór, you know, nuair atá tú ag lorg deontaisí. Tá an deontas seo ar fáil fiú amháin d'eagraisí atá bunmhaoiniú acu, rud atá an-tábhachtach ó Fhoras na Gaeilge. Is féidir leat cur isteach air fós don cheann seo. Deontas ón VEC. Níl mé ró-chinnte faoin scéal ó thuaidh ach táim den tuairim go bhfuil neart deontaisí ar fáil ó thuaidh ó cineál em. Peter, bhfuil tú in ann cabhrú liom, an, cad é? An ELB, yeah. Tríd an ELB agus mo thuiscint ar an scéal, cinnte, na clubanna Ógras, tá níos mó maoine ó thuaidh ná mar atá ó theas, tá, so tá an t-ádh libh, ok? Seirbhísí a fháil saor in aisce, seo mo cheann mór, like, you know, féach an féidir leat dul chuig an príomhoide den scoil áitiúil, an Ghaelscoil áitiúil agus abair, éist, Tá club á thosú. Aon seans go mbeidh tú in ann an halla a thabhairt dúinn saor in aisce nó ar cúig euro nó ar deich euro díreach go dtí go bhfuil muid ar ár gcosa. Muna bhfuil Cultúrlann sa cheantar nó mar sin de, féach a bhfuil tú in ann seirbhísí a fháil saor in aisce. You know, bain úsáid as daoine a bhfuil aithne agat ar phobal na Gaeilge agus, you know, tá an chuid is mó de na Gaelscoileanna oscailte ach ní fhaighimid go leor iarratasaí ó ghrúpa Gaeilge teacht isteach agus na áiseanna atá againn a úsáid agus ceapaim go bhfuil géarghá leis an leis an comhoibriú sin díreach eadrainn féin, bhuel like you know ar scáth a chéile a mairimid nílimid ag baint úsáid as na áiseanna atá ann agus cuid mhór de na Gaelscoileanna tá hallaí acu tá trealamh spóirt acu tá fiú amháin b'fhéidir go mbeidh cuid de na múinteoirí sásta bheith mar chinnirí agus nílimid ag baint úsáid astu mar sin agus lascaine a lorg i gcónaí ó a Dhia má tá tú ag ceannacht aon rud don chlub abair eh, is do chlub óige atá an stuff seo, aon seans go bhfuil lascaine? Ní cheannaím aon rud nach, agus mar deir siad no, níl aon lascaine air, deir mé listen, gura míle agus cuirim an fón síos agus de ghnáth faigheann tú lascaine cúig, deich, fiche faoin gcéad. Déanaim iarracht gan aon rud a cheannacht you know, ach amháin má tá an comhlacht sásta rud éigin a thabhairt dom saor in aisce nó lascaine. Tugaim mo ghnó áit éigin eile. Agus má tá sé sin mar phrionsabal agat, éireoidh leis an gclub. So, seo cuid dár bpáistí, díreach mar a bhí mé ag rá, an-chinnte, an-tábhachtach díreach go mbeidh an spás acu, you know, a bheith ag ligean scíth. Seo daoine óga, you know, ag iarraidh scíth a ligint, dul ag babhláil. Agus an rud iontach faoin mbabhláil ná i KBowl ná, em, Toisc go rabhamar, pobal na Gaeilge, ag úsáid KBowl seo ionad thuas i Nás na Rí, an méid sin, thug siad fostaíocht do triúr dhuine óg le Gaeilge, sa chaoi, nuair a tháinig na grúpaí Gaelacha ann, go mbeidh siad in ann freastal orthu. Agus tá sé tar éis dul céim ar aghaidh anois, tá na comharthaí ar fad, mar shampla i KBowl, as Gaeilge anois, agus tá duine éigin ann le Gaeilge i gcónaí anois. so tá sí tar éis duine lán-aimsearach, so seo duine a d'fhág an Ghaelcholáiste agus anois tá post buan acu toisc go bhfuil Gaeilge acu, so tá sé iontach dul ann agus em tá Ógras like you know na grúpaí bíonn go leor anois cruinnithe againn eh like de na clubanna you know nuair a thagann go leor clubanna le chéile a bhaineann le Ógras tá sé mar nós againn dul go KBowl anois agus an tacaíocht a thabhairt dóibh toisc go bhfuil an Ghaeilge in úsáid acu agus go bhfuil teacht ar an nGaeilge ann. Karate as Gaeilge, éiríonn go hiontach leis, bíonn ceardlann karate againn. Ar ndóigh, is gá, is mór an trua nach bhfuil muid ag teacht le chéile agus ag rá, you know, tá éascaitheoir ann atá in ann drámaíocht a dhéanamh as Gaeilge, tá duine ann atá in ann karate a dhéanamh as Gaeilge, tá duine ann atá in ann. ealaín a mhúineadh as Gaeilge, tá duine in ann teacht isteach agus in ann scannánaíocht a dhéanamh as Gaeilge. Is mór an trua nach bhfuil liosta lárnach ann go mbeidh gach duine in ann iad a úsáid agus bheinnse ag moladh sin, caithfidh go bhfuil mór-eagraíocht éigin, b'fhéidir go bhfuil sí anseo, in ann liosta d'éascaitheoirí le Gaeilge a chur le chéile dúinn, you know, dhéanfadh sé an saol i bhfad níos éasca agus ar ndóigh, an céilí, baineann gach duine taitneamh as. So sin mar atá. Díreach go mbeidh a fhios agaibh, i Nás na Rí tá 50 duine sa chlub idir ocht ocht agus dó dhéag agus níl muid in ann glacadh le páistí atá 8. So faoi láthair nílimid ach ag glacadh le páistí atá 10, haon déag agus dó dhéag mar níl muid in ann freastal ar an éileamh. ag an gClub Ógras agus Óg-Ógras agus ag an gClub idir 12 agus 18. Tá suas le 50 ball ann freisin agus rud mór a dhéanann atá Ógras bainteach anois ná an malartú idirnáisiúnta agus tugann sé seo deis iontach do na páistí. Bhí ceann againn le linn rith 2012 le Tír na mBascach. Tháinig na daoine óga ó Tír na mBascach anseo agus ghlac siad páirt sa rith agus ghlac ár ndaltaí féin, ár baill féin ann freisin agus ansin an bhliain seo caite chuamar ar ais go dtí Tír na mBascach. So bhí sé sin b'fhéidir ceann de na mór-imeachtaí gur féidir leat déanamh do dhaoine óga. Bhí siad bainteach le rud idirnáisiúnta. náisiúnta ar son na Gaeilge agus a chuir an Ghaeilge chun cinn agus ag baint taitneamh as ar fad ag an am céanna you know so tá go leor leor féidireachtaí ann le daoine óga ach arís beagán spás a thabhairt dóibh sin an chéad rud agus go mbeidh siad rannpháirteach tá siad thar barr tá na Gaeilgeoirí óga níl níl Nás na Rí difriúil ó aon áit eile sa tír Tá na daoine óga atá ag labhairt Gaeilge anois, tá siad iontach, tá cuid díobh chomh tiomanta don teanga, níl baol ar bith ann dúinn leaids, tá siad thar barr agus tá siad cliste agus tá oideachas maith orthu agus do you know, tá rud é, ní bheidh, you know, bheadh an-, bheinn-se féin an-mhuiníneach Ó thaobh na Gaeilge de, an chéad ghlúin eile atá ag teacht chun cinn, tá siad thar barr agus ba mhaith liom go gcreidfidh sibh ar fad sin agus má tá imeacht you know má tá an you know an mór-eagras Gaeilge sa cheantar ag eagrú imeachta, go smaoineoidh siad, an féidir linn spás a dhéanamh do dhaoine óga san imeacht seo? An féidir leo ceol a sheinnt? An féidir leo na bileoga a thabhairt amach? An féidir leo an t-airgead a bhailiú ag an doras? An féidir leo bheith ag taispeáint do dhaoine cén áit le dul? An mbeidh cead acu cúpla nóiméad cainte a dhéanamh ó thaobh na Gaeilge de? An, you know, go dtabharfaimid spás dóibh, go mbeidh siad feiceálach? Mar le tamall fada bhí an cineál smaoinimh seo ann, 'ah, daoine óga, tá alcól chun a bheith againn ag an imeacht agus, Nílimid ag iarraidh go mbeidh daoine óga i láthair ag cur isteach orainn nó you know ag cur stop leis an gclub. Ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach go mbeidh deireadh leis an lá sin mar táimid chun an ghlúin sin a chailliúint agus tá siad iontach em agus em ba fhuath liom más rud é gur tharla sé sin. So sin mo chuidse ar dhaoine óga ach tá píosa eile le rá agam so just leanfaidh mé ar aghaidh a Cholm yeah ok. So an mbeidh dul agam cabhraigh liom teacht ar cheann eile. Em.

Mar is eol daoibh, beidh athrú ag teacht ar seo leis an bhealach atá an maoiniú nua ó Fhoras na Gaeilge ó thaobh an bhealach go bhfuil Comhluadar ag obair agus mar sin de ach arís an tábhacht a bhaineann le seirbhísí a chur ar fáil do pháistí óga agus seans go bhfuil tú i do shuí ansin agus ag rá ah sure look tá naíonra againn tá gach a bheart go breá. Ach tá naíonra, a mhacasamhail de naíonra ná scoil, agus muna thógaimid an Ghaeilge taobh amuigh de na scoileanna níl an lá chun a bheith linne. Tá sé an-tabhachtach ón tús go bhfuil normalú déanta ar an nGaeilge taobh amuigh den scoil agus tá mise ag labhairt faoin am go rugtar páistí sa Bhreatain Bheag, rugadh mo mhac sa Bhreatain Bheag agus bhí an leanbh i mo lámh san ospidéal agus tháinig duine éigin timpeall ó muintir na Breatnaise Agus dúirt sí liom, 'Ó, an bhfuil tú chun Breatnais a labhairt le do pháiste. Agus dúirt mise, 'Listen, níl ach Gaeilge agus Béarla agam. Agus dúirt sí, 'Right, dúirt sí, 'bhuel, seo duit, dúirt sí, 'buaileann do ghrúpa áitiúil, like, i Holywood le chéile ar a 11 a chlog Dé Céadaoin agus tá mé ag tnúth go mór le tú a fheiceáil ann. Agus dúirt mé, 'Bhuel, nílim cinnte, níl aithne agam ar aon duine. Dúirt sí, 'Bealach iontach le aithne a chur ar dhaoine, right? Agus ní dheachaigh mé an chéad seachtain, leaids, bhí an leanbh beag bídeach, ní dheachaigh mé an chéad seachtain agus fuair mé glaoch teileafóin. Anita, ní raibh tú ag an gcruinniú Dé Céadaoin agus dúirt tú go mbeadh tú ann. Now sin an bealach. Dá mbeadh córas mar sin againn, bheadh an lá linn anseo in Éirinn. Now ní mholaim daoibh dul díreach ag an ospidéal, leaids, nuair a rugtar an páiste. But ceapaim, ní thugann, ní, ní, ní, ní, ní fhágann siad aon rud ag seans sa Bhreatain Bheag. Ón nóiméad a rugtar na páistí so, d'fhreastail mé ar cheann de na cruinnithe seo go bhfeicfeadh mé cad atá ann, agus an rud a bhí ann ná grúpa máithreacha, cuid díobh le Gaeilge, cuid díobh le Béarla, ach bhí an grúpa do na máithreacha nua, bhí, bhí sé á éascú trí Ghaeilge. So bheadh sé iontach dá mbeadh rud againn mar sin in Éirinn, ba mhór liom é sin a fheiceáil. Níl sé sin againn, níl an t-airgead á chur sa treo sin in Éirinn ar chor ar bith. Ach tá, tá go leor gur féidir le grúpaí a dhéanamh, ok, ar an gceist seo. So, arís, bhí, bhí, bhí tú féin á lua seo, an bhfuil muid a' freastal ar Ghaeilgeoirí atá a' tógáil a bpáistí le Gaeilge? So seo teaghlaigh ina bhfuil Gaeilge ag Mamaí agus Daidí agus tá siad ag labhairt Gaeilge sa bhaile agus is Utopia na Gaeilge atá ann. Nó an bhfuil muid ag freastal ar daoine gur mian leo go mbeidh Gaeilge ag a bpáistí toisc go bhfuil siad chun iad a chur ag an Ghaelscoil nó you know ar fáthanna difriúla so ar bhealach tá sé an-dheacair imeachtaí a réitiú a sásaíonn an dá thrá an dtuigeann tú? Tá sé fíordheacair so em thuas i Nás na Rí an rud a dúramar ná ok Is beag duine atá againn atá a' tógáil na páistí go huile is go hiomlán le Gaeilge sa bhaile, so táimid chun na himeachtaí atá againn a oscailt amach. Ach an rud atáimid chun a rá ná nímid ag iarraidh aon Béarla a chloisteáil. So má tá ar Mammy nó Daddy Béarla a labhairt, caithfidh siad cogarnaí a dhéanamh. Ok? Nímid ag iarraidh an Béarla a chloisteáil, nó caithfidh siad iarracht a dhéanamh. So ní bhíonn aon Béarla a labhairt go hoscailte. Now muna bhfuil tú sásta glacadh leis an gcoinníoll sin, ná tar ag an ngrúpa. Agus tá sé tar éis oibriú go han-mhaith i Nás na Rí. Now bíonn cúpla daoine, you know, a bhriseann a riail, tá sé sin nádúrtha. Ach ar a laghad tá an nós ann go dtuigeann daoine má tá tú ag freastal ar an imeacht,

bualadh le chéile san ionad súgartha. Sin é. Just buaileadh, buaileadh na Gaeilgeoirí le chéile san ionad súgartha. Ah, tugaimid picnic linn nó, you know, whatever, nó cúpla milseán do na páistí, ok? Arís, ag smaoineamh faoi árachas, caomhnú páistí agus éascaitheoirí, cé tá chun a bheith i gceannas ar an ngrúpa? Agus tá mise, you know, an chuid is mó de na grúpaí leanaí agus tuistí seo a bhíonn ann, eh, bíonn na tuismitheoirí i láthair ach tá gá go mbeidh duine éigin i gceannas, duine éigin chun na rialacha arís a mhíniú agus feicfidh tú an rud atá scríofa agam, bhí mé tar éis é sin a lua cheana féin. So arís, seo cúpla imeachtaí a bhíonn ann, em, tá mo mhac féin ar chúl ansin, feicim é, but imeachtaí do theaghlaigh, arís an bhabhláil, eh, imeacht a bhíonn againn, okay? Em. cúpla roghanna gur féidir leat cur lena chéile, ceardlann do pháistí óga gan tuismitheoirí a bheith i láthair. Thriáileamar é sin in Nás na Rí agus ceapaim go bhfuil sé sin an-dhian le rith. Seo ceardlann do pháistí atá trí, ceathair, an aois sin, trí, ceathair, cúig, ceapaim go bhfuil sé fíordheacair iad a rith gan a tuismitheoirí a bheith áit éigin. sa seomra, ok, ach feicfidh tú grianghraf de níos déanaí, is rud a bhí mar thriáil, grúpa leanaí is tuistí, seo smaoineamh iontach, bosca áiseanna a cuireadh le chéile ina bhfuil Gaschaint, litriú iontach ansin uaimse, leabhair léitheoireachta, CDs ó Fhoras na Gaeilge gur féidir le tuismitheoirí a fháil ar iasacht. chun cabhrú leo sa bhaile. Tá pacáiste ar fáil, tá súil agam go bhfuil sé sin ar fad ar eolas agaibh, saor in aisce ón Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta nó ó Chomhluadar agus is féidir leat an t-eolas seo a chur ar aghaidh go dtí do phríomhoide you know scoile má tá ceann i do cheantar mar beidh an an pacáiste sin cabhrach do gach páiste atá ag teacht isteach i nGaelscoil agus is rud is rud gur féidir leat cur ar láimh duine éigin atá ag iarraidh a pháiste a thógáil le Gaeilge nó níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile. Is tús atá ann agus tá sé saor in aisce so sin an rud is fearr faoi. Rud eile a mholaim go mór you know ar an suíomh den eagraíocht you know bhíodh sé ag Glór Cheatharlach or whatever go mbeadh eolaire ann de na áiseanna atá ann do pháistí agus daoine óga agus chomh maith leis sin you know na suíomhanna is fearr, an áit atá cluichí ar fáil trí Ghaeilge ar líne agus seo rud atá againn i Nás na Ríogh, ranganna Gaeilge do thuismitheoirí amháin agus tá an Ghaeilge atá sna ranganna sin bunaithe ar an Ghaeilge atá ag teastáil chun labhairt le do pháiste nó do bhabaí sa bhaile agus ceapaim go raibh smaoineamh iontach acu in Ard Mhacha go mbeidh sé sin ag tarlú like in ionad spraoi agus go mbeidh na páistí in ann dul ag súgradh agus go mbeadh an múinteoir ag múineadh like mar an chuid is mó de na tuismitheoirí seo níl an t-airgead acu chun na páistí a fhágáil le feighlí agus uimhir a dó níl siad ag iarraidh like bheadh leisce orm féin mo pháiste a fhágáil le duine ar bith mar tá aithne ag cuid agaibh orm agus tógaim mo pháistí gach like go háirithe nuair atá siad beag gach áit liom. so caithfimid a bheith oscailte go bhfuil babaí chun you know chun bheith ag caoineadh agus máthair you know ag beathú páiste an chraic sin ar fad ag dul ar aghaidh má táimid ag iarraidh freastal ceart a dhéanamh ar an ngrúpa seo so um arís maoiniú má táid ag iarraidh maoiniú don chineál imeacht seo a chur ar fáil molaim daoibh dul i dteagmháil le Comhluadar tá ciste beag acu chun cabhrú libh. Chomh maith leis sin, tá deontas ar fáil ón Childcare Committee áitiúla i do chontae a chur isteach ar an deontas sin. Arís, más rud é go bhfuil cabhair á lorg leis an bhfoirm, beidh Comhluadar in ann cabhrú leis an bhfoirm sin a líonadh. Níl mé ró-chinnte faoin scéal ó thuaidh, Maido, nach bhfuil an cineál. Tá mé tar éis dul amach as, ar fáil ach, tá mé cinnte go bhfuil a mhacasamhail ann. Agus arís, ba chóir go mbeimid ag cur sciar den bhuiséad atá againn don mhór-eagraíocht atá ag cur an Ghaeilge chun cinn sa cheantar, go mbeimid ag cur sciar den airgead sin ar leataobh don aoisghrúpa seo. Ok, so seo cúpla rud, agus ceapaim go bhfuil an duine i láthair, ach seo rud gur féidir a dhéanamh ná you know seoladh leabhair nó duine éigin, údar ag léamh leabhair do na páistí, sin rogha amháin. Em. Le déanaí bhí na Fanzinis againn agus is féidir leat grúpa a fháil chun teacht isteach agus seó a dhéanamh agus fáilte a chur roimh, tá grúpaí eile, an tEolaí Craiceáilte, tá Steve McGuinney, tá cuid mhór daoine anois ag teacht le chéile a bhfuil Gaeilge acu gur féidir leo teacht isteach agus seóanna agus imeachtaí a chur ar siúl daoibh. Seo ceann de na rudaí a thriálamar nach mbeadh na tuismitheoirí láithreach le páistí an-óg ach táimid den tuairim go bhfuil sé níos fearr má tá na tuismitheoirí timpeall. agus seo ar ndóigh ár ngnáthghrúpa leanaí agus tuistí agus feicfidh tú an gnáthrud a tharlaíonn ansin. Bíonn ár ngrúpa leanaí is tuistí á reachtáil againn sa Ghaelscoil. Bheinnse ag moladh más féidir é a reachtáil áit éigin taobh amuigh den scoil ach de bharr cúinsí maoinithe i Nás na Ríogh tá sé níos éasca dúinn faoin nGaelscoil ná go bhfuil an fearas ar fad ann don aoisghrúpa seo, you know, tá tú in ann an fearas ar fad a úsáid, tá an spás ann, tá páirceáil ann, tá 'fhios ag daoine cá bhfuil tú, cá bhfuil sé agus is dócha, tá an dá rud ann, like bhíomar ag baint úsáid as ionad spraoi, you know in áit ar nós, eh, Joey's, you know go mbíonn daoine eile ann ach bhí Béarla, ag dul ar aghaidh fad is go rabhamar ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn agus mheasamar go raibh sé fíordheacair. Like bhí seomra againn freisin do na healaíona agus do na hamhráin agus mar sin de ach bhí sé deacair go leor nuair a chuaigh na páistí ag spraoi an Ghaeilge a chur chun cinn. So níl fhios agam, b'fhéidir go bhfuil réiteach eile ar an scéal sin, níl fhios agam, b'fhéidir go bhfuil níos mó eolas ag grúpaí eile. Agus sin é mo chuidse. Agus arís, má tá aon cheist nó más féidir liom cabhrú, tá mé timpeall. OK? Go raibh maith agat.